Hawa tama sise ni bɛɛ lajɛlen m'a dɔn jinɛtigi hawa tama la ka bɛn kunun tɛnɛn ma mɛ kalo tile seegin san ba fila ani mugan ni saba hawa tama tubira serifu usumani madani hayidara fɛ a ka sirifila duba in kɔnɔna la ni ka don silamɛya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ hawa tama hawa tama kun ye maa ye maa min jinɛtigi kun don jinɛw b'a bolo ani jinɛw bɛ baara kɛ a bɛ maaw ka saraka f'u ye ni ka maaw dɛmɛ ni ka maaw kungo dilan a n'a ka jinɛ mun y'a to hawa tama tubira ni ka don alisilamɛya la a y'a yira a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko min ye ale tun bɛ baara min na ale ka baara yɛrɛ tun bazelen bɛ baara min kan o tun ye jinɛ baara de ye ka jinɛw wele ni ka tila ka sɔnni kɛ a y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ale tun bɛ min na sitanɛ baara don ko a bɛ duwawu kɛ a ɲɔgɔnna minnu b'a la yarabi ko ala ka kanasira d'u ma ale donna jinɛko in na nata m'ale bila la a t'i n'a fɔ ko dɛsɛ de tun b'ale la ni o y'ale puse ni ka bila nin baara in na ale bɛ don a la don kelen min kama ani a mansaw u ma bɛn a la fɔnkɔɲɔgɔnya nana u ni ɲɔgɔn cɛ paseke u mansaw kun ka laɲini tɛ ale ka don ni sitanɛ baara in na ɔ f'a nana kɛ sababu ye furugu donna ale n'a mansaw cɛ ale ye luwanze ɲini ni ka sigi yen nɔ ni ka yen k'a ka baara yɔrɔ ye ale woloba banna a ka diɲɛ fɛn bɛɛ la ko a a kɔni bɛ nin sira in kan ale mako tɛna se a ka diɲɛ fɛn foyi de ma komi an b'a fɔ cogoya min na fili tɛ baasi ye mɛ n tɛ bɔ fili la o de ye baasi ye ala sɔnna a tubilen kɔ a ye ala sɔrɔ ni ka tila k'a ba sɔrɔ a ba tilala ka layidu d'a ma ko n'a bɔra nin sira in kan komi a bɛ luwanze de la ko ale ye du tɛrɛn Du tɛrɛn tɛ a ma du tɛrɛn min fana ni a jɔlen bannen don a amenazelen don a k'a ka minɛnw cɛ a ka taa yɛlɛma a kɔnɔ a k'a ka ala bato a bato cogo ɲuman na puru ke a ka sini bɛ se ka ɲɛ a bolo cogoya min na jinɛtigi hawa tama y'a jira k'a fɔ ko jinɛko kɔnɔna na maa bɛ se k'ale ladege mɛ ale ye min sɔrɔ a la ale ye tɔgɔ min sɔrɔ a la ale ye wari min sɔrɔ a la ale ye hɛrɛ min sɔrɔ a la i bɛ se k'ale ladege de ko suma i tɛ se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ a la mɛ n'i y'a ye ale bɔra a la sabula ale b'a dɔn ko sira ɲuman de tɛ yarabi an bɛ ala deli ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ka bɔ ni sitanɛ baara ninnu ma tumana min ni jinɛtigi fanta sise sera sirifila duba kɔnɔ serifu usumani madani hayidara y'a yamaruya ko a den sheek ahmed tijani haydara ka kalimatu shahada d'a ma ale ni ka baya layidu wɔɔrɔ d'a ma ko ale yɛrɛ bɛ tila ni ka fatiya ta ni ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye cogoya min na a ye layidu min ta pour que ala bɛ se k'o timɛ cogo ɲuman d'a ma cogoya min na ani ala bɛ se ka nɔgɔya k'a ye cogoya min na diɲɛ diɲɛ tɔ in kɔnɔ a ye tubi min kɛ ka bɔ nin na